Ndị be anyị ndewo nụ. Ọ bụ Ada Igbo na-ekwu na Igbo Media. N'Igbo Media, anyị na-ewetara unu ọtụtụ ozi gbasara ihe na-emegasị na Biafra land, n'ala Igbo na mba ndị ọzọ. N'ụbọchị nke taata, o nwere ihe bịara n'iru akwụkwọ anyị nke anyị ga-agụpụtara unu n'ụbọchị taa. Anyị gụpụtachaa ya, unu egee ya ka ọ ha n'uju. I gesie ya, ị drọpụọla anyị your comment, laikikwa this our video and gbasakwa ya ka o ruo ụmụnna anyị n'ebe dị iche iche arụ. O nwere ozi anyị ji maka ya bịa taata n'iru akwụkwọ ozi nwanne anyị nwoke Brọda Paul Chibuo ihe o kwugasịrị maka ikpe e kpere Maazị Nnamdi Kanu na ihe ọ chere ma ọtụtụ ihe dị iche iche Ọ gwara ndị Biafrans, ngwa gere ya ka ọ ha n'uju. Ka anyị wee mara way forward. Ife a bụ ahọ iri a gara njem ikpe a. Ọ bụrọ otu o si bido maka ọ bụrọ isi a na-anya ma e jebe ọgụ ka a na-anya ma a natawa ọ bụrọ otu o si wee bi ka o si wee bido mgbe o bidoro ọfụụ mmegbu karị kịta mmegbu ahụ abawanye na o nwee ife bụ iti nwata tie ma nne ya bịara ịgbara ya ọgụ ọ jọgburu onwe ya anyị nọ be ndị ofe mmanụ were azụ ahịa mana o doro ewu na ọkụkọ anya ma ọnụ mmiri okwu ọba ha o mgbe a na-atụ elekshọn o, oge nke ambode na jimi agbaje ma ọnụ mmiri okwu nwunye onye isi ala kịta ma ọnụ mmiri okwu mc oluomo ma ọnụ mmiri okwu ọtụtụ mmadụ dị iche iche ma one guy nọkwa uk ọrụ ya bụ ijide ndị igbo na-ebi ka ya bas ọ na o nwebere ife ife anyị akụziri anyị mana a na-ekwu ndị be anyị aka tụkwasa ịtụ onye iro ndụ o gote ọnwụ ịtụ onye iro ndụ na-ene anya ị fụ na ndị fulani nwudere enwude ha nwa jee tọrọ ya na kenya wee hapụrụ ndị ofe mmanụ ha nwa wee bizie ikpe otu a ka a na-eme anyị two against one mana anyị nwa bụ one ahazi anyị bụ one indeed anyị abụ one indeed ọ dị mwute ọ na-agbawa obi mana ama m na ọ bụrọ ebe a ka ọ ya-ebi o nwe ajụjụ m chọ ka anyị jụọ onwe anyị n'ife niile a na-emenụ agha o nyere anyị uche eziokwu maka a sị na agha nyere anyị uche na ndị Igbo amaka ife amamife ahụ e ji marụ ndị Igbo na iberibe anyị na-ada kịta kedụ nke kanụ maka ọma iberibe anyị dafere ya oke oge ife ndị a na-eme nke bụ eziokwu na nwanne anyị nwoke nwee ebe o metachara ya dịka mmadụ e nwee ebe anyị nwa emetachara ya dịka mmadụ mana achọrọ m ka anyị tikọọ isi ọnụ gbaa izu way forward ife a bụ ahọ iri 10 years a gara njem ikpe a n'ime ahọ iri a anyị emego ife niile anyị nwere ike ime ka ụkwụ anyị na-agbakwụrụ n'ana mana anyị na-apatch ọ na-eleak anyị ebuo n'egbe anyị ebuo na mma a hijackgo the protest eme na ntọ na ya eme na organ harvesting na ya ezuo n'ori na ya eme na witch hunting na ya e nwerọ ụdị ife ọjọọ emeberọ kemgbe eji wee hijack ife a ọ bụrọ ife a ka nwanne anyị nwoke zubere site na nkụzi ọ na-akụzi kama ndụmọdụ m chọ ka anyị nye anyị bụ oge mkpọtụ agaana ejirọ mkpọtụ ewinu case or point oge mkpọtụ agago ma ọ bụnagodu ụdị mba ọ na-aba mgbe a nọ na ụnọ ikpe ụnyaahụ nke bụ eziokwu na o metara ya iwe na-enwe boundary clear conscience fears no accusation o nwe ebe ihe enyegide mkpọtụ ebe a na-ebo gị ebubo ọ dịka o nwere ife ị na-achọzi ikpuchi clear conscience fears no accusation ndụ gị dị n'aka ndị iro i nekwasa chi gị anya ekwuru m ya na ana mmụọ lere mmadụ ama agbatanwu ya onye nwanne ya lere ada eme ya mgbata o doona ewu na ọkụkọ anya na anya ụfọdụ ndị iro na ebe anyị nọ ọ ya ka m ji wee sị na onye a na-achọ achọ na-ezo ezo aka ụfọdụ ndị be anyị dị n'ife a na-emenụ kịta bụ mgbe anyị abịazi dọ n'ana silence is golden ibi ebe a na-ekwu ọtụtụ okwu a na-enwe lesser action men who talk too much they do little ọ bụrọ ị na-akpọrị ndị ofe mmanụ na-ebo ha ebubo ka anyị na-emewanye ya ka ọ na-akawanye njọ ndụ na ọnwụ nwanne anyị nwoke dị ha n'aka ọ bụrọ nke ịnya isi jee comment section na-abụ ọ bụrọ ya n'aka ha ka ọ dị hapụgodu maka chukwu okike abịama ndụ onye ọbụna dị n'aka mana ị nwere ike iwere ndụ gị nye ndị iro n'aka a na-eme ya eme ndụ ya dị ha n'aka o kwesịrọzi ị na-ewe ụdị iwe ọ na-ewe iwe a na-ewe ya ọ na-eme ka wounded lion ọ na-eme ma oge ọ na-eme broadcast eji iwe mejọ ọtụtụ mmadụ ife dị n'iwe a nke ị nọ n'ụnọ ikpe na-agwazi the justice na-akpọ ya iyi na-abara ya mba ọ nọ ka mmadụ ịbịa be gị na-amanye gị ọgụ na-akpọ gị iyi na be gị maka otu e si nwee ụnọ ikpe ị nụ na ife a bụ court onye dị otu a ife a bụ court onye dị otu a ife a bụ their court ndị na-anọchite anya nwanne anyị nwoke n'ụnọ ikpe ha ma ife na-ekwu ọfụma anger na-enwe boundary ọ da-adị mma e wee iwe ewebiga ya oke e kwesịrị ka a na-enwetụ remorse na anyị na-eme ife maka mma akwụ ebe a sị gị ya na ife niile o mee na o metachara ya mba iwe ọ na-ewe na-eme ife ọ na-akawanye njọ ndị Britain playkwa blind eyes and deaf ears o nwere ife ha kwuru kemgbe ahụ n'agbanyeghị na ọ citizen ka ọ wụ na ọ dual citizen ị nụgo ọnụ ha mba o nwere ebe ị ya-eji iwe wee mebie ife onye ya agbarụ gị ọgụ ama afụ ebe ọ ya-esi wee tinye aka maka i nene iyi a na-akpọ nene mba a na-aba n'agbanyeghị na ife a na-eme kwesịrị ọ ebee ka a ya-esi tinye aka wee gbobe ọgụ ife ọ sọ nya bụrụ ee e nwere ọfịs mmadụ ya anọ na ya ụdị njọ ọ sọ nya dị e nyekene respect to that office not the individual ọ ife na-eme ebe a onye nwe anyị jizọs kraịst bụ 11 times ka ọ dọjiri ọnwụ wee ganye mgbe oge ruru 11 times ka ọ dọjiri ọnwụ wisdom is profitable to direct ife emebigo n'anị igbo ife emena ka anyị mara ebe anyị kwụ kịta ka ndị okenye ya apụta njem ma ndị a kparịrị o ma ndị na-ewe iwe o o ruona n'omume maka a sị na ikpe ada ama nwa nze ebe nna ya nọ n'ọgba okwu o rugo n'omume ma ndị gọvanọ niile chọọ ka o bie otu a maka ife a dị orchestrated anyị ma ọkwa obi adịgo onye ọna mma ndị senators ọkwa obi adịgo onye ọna mma ndị dị guilty of one crime or the other ị ma na ha pụtara na kwuo okwu e jee bọpụta their case file ka ha wee secure their political position or their political ambition ọkwa onye ọna enwetago ife ọ na-achọ life imprisonment ọ ka dị better karịa death sentence o nwere onye e gburu ọ pụtakwa ọzọ ọ bụrọ ife a na-abara mba anyị edebe isi n'ana ife a na-ekwu ọ bụrụ na i je na comment section na-afụ mba na-akpọ iyi n'anya isi ị ma na ị kpọrọ nwanne anyị nwoke asị ị kpọrọ ya asị ndị a gala extra mile ndị international community ya abata n'ife a ma ọ bụrụgodu otu e si bunata ya na kenya ọ bụrọ mkpọtụ ka a ya-eji wee kpọta ha ọ point e nwe ndị nwere ogonogo ụkwụ e nwe ndị nwere ego e nwe ndị nwere uche kịta ka onye ọna ya abịa na round table ndị igwe in council ekwesịgo ikuni njem oge nna anyị ojukwu tupu ọ gbaa ọsọ unu cheta na o nyere Chief late Obafemi Awolowo aka enwere mutual agreement tupu o wee kpọpụta ya enwere diplomatic agreement tupu o wee kpọpụta ya emechazie betrayal became the resultant effect ebe o mechara ife ahụ anyị ekwesịrọ ịdị surprise na nke a meenụ oge a tụchara Hope 93 tụchara Abiola election ọ kwụrụ na ife o kwuru o doo na anya na anyị na ndị a adịrọ compatible hapụ maka few individuals anyị na ha na-emekọ ife ma ọ bụ ụfọdụ ndị be anyị nụrụ ndị ofe mmanụ nwaanyị nke a bụ individual engagement generally enwerọ compatibility ebe anyị na ndị ofe mmanụ nọ nke ndị ugwu bụzi nke enwerọ ebe eji okwu eje nke ahụ anyị adịghị compatible so ọ bụrọ nke mbụ anyị adịghị surprise ife dịzi mkpa bụ ka e nwee mutual agreement ọ bụrọ act of cowardice mana anyị edebe isi n'ala o nwee ụdị ngwa agha ndị iro gị ya ejide enwerọ ife ọzọ ya eme na-abụrọ ka isigo n'aka ha wee pụta na ejere ije after 12 years nna anyị Ojukwu nọ exile na Ivory Coast ndị ọdịka mmadụ ọdịka mmadụ wee jekwu em president late Shehu Shagari ka e wee bata a agreement ka e nwee ọnụ ya ekwu ma ọ bụnagoro ekwensu nwe ndị ya na ya dị na mma mana ka anyị kwụsịnatanụ mkpọtụ na mba na ịnya isi maka onye ọna na-eme ya na-aghasara anyị ife ị na-eme mkpokọnata ka ị na-eme mkposasị ife a merụnụ na ekpebiri ikpe ama ya eh, life imprisonment ndị ekperima nọ n'ala Igbo ya abụkwana opportunity unu ya eji wee bunie egbe ekwesịrọ inwe ife dịka protest kịta ekwesịrọ inwe ike dịfa violence kịta otu ana Igbo nwetụ relative peace maka mkpọtụ a ka eji wee ghasaa ife niile a ọ dadị mma ka mmadụ ma n'ọnya ekwere ya kemgbe a na-eme ife a ntọ na-eme kidnapping ọsụkwa ya na ọsọ dị ya ka m kwuru sị na anyị na-achọkwa ịdị ka ọnụ akọrọ anyị na anyị na-achọ ịdị ka ọnụ akọrọ anyị ebe e proscribụrụ nọọ ndị terrorist a na-agba mbọ ka ọ pụta ife onye ọna egbuo na ala nke ya ebe ahụ onye ọna enwudere eweta Biafra flag debe ya n'akụkụ mana anyị na-anụ ka a na-ekwu Arewa na-anụ ka a na-ekwu Oduduwa freely mana ịnụ ha na Biafra abatabaghị na ya ebunye ngwa ọgụ onye bi na glass house ada atụ okwute kwukwa m ya ọzọ men who talk too much they do little ka akwụsị na oke mkpọtụ maka mkpọtụ anyị nyere so wee mee ka anyị dịka ọnụ akọrọ anyị anyị dịka ife ahụ e kwuru a na-enye the dog bad name just to make sure na a hang the dog unu fụ ma Gulak o a linkere ọnwụ Gulak na ya a whole lot ama m na enwecha nke ndị some politicians mere o enwe nke dị nke dị nke dị eh, eh, staged ka e wee fụ na ọ correspond onye bata o ji na-aba mba na court ọ na-ewute m maka inene the anger the rage of the anger dị ya n'ime ịfụkwa na otu o si eme ọ na-eme broadcast ịfụ iwe a na-ewe ya maka ife a na-eme ndị be anyị ọbara na-agbọ ya n'obi mana egbuo m iwe enie m isi a ma eti ka esi wenie aka ebe a ka ọ nọ wee dabe ya maka ụdị iwe ọ na-ewe na mba ọ na-aba na ịdismiss ndị lọya ya jiri aka na-represent onwe ya ife niile abụcha ịgafe boundary iwe na-adị mma ka o bee n'oke anyị ama alụcha ụlọ mụa ya ọkụ mgbe nna ya ojukwu jechaa bata negotiate ebata o mellow down ọ calm down mana e nwere anya a na-asọpụ ya maka ebube agụ na-eche agụ ife dike ji akpa ike dị ya na mbọ enwe anya asọrọ ya ọ batago n'iru abacha ka ọ nọ wee maa Umaru Dikko ụla ịfụ na leopard cannot deny its spots once a soldier is always a soldier mana ebe ịfụ na a compromisego the security architecture anyị ife eme na kwara ama eji ike me na ana igbo ka ha si abatazi ana igbo bụ na camouflage ịfụzi ha iche na ọ ndị agha obodo a ka eticha ndị repentant members ndị na-egbu mmadụ Ee, anyị amazikwa oke ịmarọzi oke ndị army ịmarọzi oke ndị terrorist ife dị na ya bụ n'anya ụwa ka ọ na-eme ife dịzi mkpa bụ kịta e mere ife a ụwa niile ma na e kpere ikpe a ndị nwere ogologo ụkwụ jebe ndị akwụkwọ debe ndị ya akpọta the interest of international community maka nke eme na Kenya ndị Kenya ekpekwuo na nke ha kwuo enye ha fine nke a bụ clear evidence high court nọ n'Ụmụahịa kwuo so ebe e nwere counter judgment tupu ewee bie ikpe a a ka nwere every hope na ọ ya-esi ebe a wee pụta whether na ọ dị political o achọ political so ife niile amaka ka o si ebe a pụta ọ bụrụ ife a na-afụrụ mba ewezuga Chineke ọ gwụ daalụ rinne maka isonyere anyị n'iru akwụkwọ n'ụbọchị taata na Igbo Media ọ bụ na ihe anyị na-ewetara gị dị gị mma gbaa mbọ gbasaa ozi a ma mekwa ka ozi a rute ụmụnna anyị n'ebe dị iche iche aka ngwa ka ọ dị